mbaibulo lack of intelligence inapweteka ambiri adamu ndi hava isaki yona judas iscariot ku africa lack of intelligence inagwesa maiko taziona ku drc mali and even somalia 2019 nduna za apm zimalumikiza ndi opposition ofuna kumugwetsa hosea 4 verse 6 anthu anga akuonongeka chifukwa chakusadziwa kwa zaka zambiri russia imadalira double agent tiyerekeza advisor wa chakwera dpp imulembe ntchito kukhala kazitape russia yapangapo zimenezi aldrich ames robert hanssen anali ma cia ku america amatumikiranso russia ngati akazitape akhala akulula zinsinsi pa nkhani ya nyukiliya komanso security ya ku america history inafotokozapo za cambridge 5 nzika za ku britain zimatumikira russia amenewa sanali anthu wamba diplomats and even advisor wa queen elizabeth komabe ngakhale russia imagwiritsa ntchito double agent boma linagwa 1991 anthu ena amene anathandiza kugwetsa soviet union anali ma double agent kunali saddam hussein 20 years amadalira double agent zinamuvuta 2003 panonso tikuziona ku malawi boma likudalira ma double agent dzulo ku mcp lero dpp anagwesa Lazarus Chakwera pa 16 September and now they want to deal with APM timanena mobwezabwereza loyalty is very important 2019 anthu anagwirizana zofuna kulanda boma one of them anali justice of appeal Anthony Kamanga dpp inachoka mboma 2020 chifukwa cha anthu ngati amenewo koma lero zoona anthu ena ku dpp agwirizana kuti Anthony Kamanga akhale acb director njoka black mamba olo muisamale motani limafika tsiku amaluma tinaziona 2014 mumalemba ntchito anthira kuwiri anakupwetekani 5 years later inu akuluakulu a dpp musamayerekedwe chepetsani kulemba ntchito ma double agent tamvera kaye nyamata
every institution without loyalty there is nothing inu a dpp popanda anthu ena ake kukhala loyal simukanalowa mboma so as far mukuganizira ma double agent amenewo muganizirenso ma loyalty loyalty is very important loyal people are very important koma lero mukuganizira ma double agent 2029 anthu amene adzaukira adzapita kumbali kwawo inuyo mudzafunanso ma loyal foot soldier tikudziwa malawi ndi mmodzi aliyense akhoza kulembedwa ntchito from nsanje to chitipa nkhotakota to mchinji sitikukaniza munthu koma tikunena kuti musamale ndi ma double agent anthu amene angadananamiza chakwera inuyo nkumayesa kuti anthu amenewa ndi anu you must be very very careful ife tizimatipweteka tagona ntchire kusakidwa ndi polisi kufuna kuphedwa we risk our life tikanaphedwa kalekale kufika tsiku la lero ndi chisomo cha mulungu kuti tili moyo tikuziona ndithu kuti anthu amene amatisaka lero akupatsidwa maudindo mboma la apm this is unbelievable ndi zopweteka kwambiri kumaona anthu amenewa amagula mafuta ku malawi polisi kamusakeni bakili muluzi tv lero inu a dpp zoona mukawapatsa anthu amenewa maudindo kuwalemekeza ndikumanena kuti ayi amenewa anali athu munali kuti pamene amasaka bakili tv munali kuti agalu amenewo pamene amafuna kupha bakili tv and today mukuwaikira kumbuyo ndinu anthu opusa kwambiri nonse amene mukupanga zimenezi ndinu anthu opanda nzeru pali wina amayika tv ya muluzi nkumayika kanyimbo kake ka sports kumanyoza anthu titititi kanyimbo mukadziwa inuyo tikupezani tikufufuzani Taitana anzathu amaiko ena kuti abwere adzatithandize mmene amagwirira anthu amenewa. ifeyo tinapanga risk moyo kufuna kuphedwa ndi malawi congress party tikamaona zinthu zimenezi sitikhala chete we come here and speak chifukwa sizoona ayi akuluakulu inu akuluakulu a dpp 2014 munachita chimodzimodzi anthu oyipa kwambiri 2014 munasiya ma loyal foot soldier ndikutenga zigawenga zinakuukirani 2019 and even chief justice amene munamusankha anakuperekani he was judas iscariot amene ujeno anakuperekani and today you are doing the same thing simukuphunzira iyayi 2020 munachoka mboma chifukwa munasankha ma traitor in 2014 and today you are doing the same thing mukutenga anthu okayikitsa anthu amalawi congress ndikumayika mboma 2029 2030 anthu amenewa adzakuperekani pa chingerezi amanena kuti once beaten twice shy koma dpp amenewa alibe manyazi 2014 anasankha zilombo ndikuzika mboma 2019 anawukira amachita sponsor amademo and 2020 apm anachoka pampando ankamvesa chisoni apm 2021 analibe anthu and people anthu ena anazipereka ndikuchita reorganize ndikudzutsa chipani cha dpp and today mukutenga zilombo zomwezo zimene zinakuperekani in 2020 ndikumakuzuzani 5 years mukuwatenga ndikuwapasa maudindo muganiza bwanji and ifeyo amene tinachita risk moyo kufuna kuphedwa we will not sit here and watch you anyamata inu mumayiwala chifukwa mukuyenda mapurado that is nonsense
lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata a molalo zikomo akuti bakili muluzi tv